igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo biko ị wụrụ onye igbo ọdịmma igbo na-amasị tụsa this video ma ị hụ ya onye m chọrọ ikwu okwu ya ugbu a na-awụ nwanne anyị nwoke a kụriri property ya na Lagos Mandela's House Mandela's House ahụ about seven stories building ya zụrụ ya otu Lagos state government ji egbuwa ya aka na-apụ ya mana tupu m aga n'iru ka m kọwata ihe m ji na-eti mkpu ahụna m ihe a na vision kwuo ya otu a ga-eji destroy ndị Igbo na-ekwu ya na-eteki ya serious ekwuru m na that vision ahụ m na in our unity lies our strength in disunity lies our destruction and that disunity na-edestroy ya right now ebe anyị nọ na-achụ ego and ịchụ ego ahụ na-eme anyị iunite because of selfishness na-enye anyị nsogbu and um, ọ wụkwanụ na ndị Igbo dị difficult unite mana enwedo any platform a nọ na-eme unite anyị ahụ n'eziokwu na n'eji asụsụ wee na-enye warning na o ruole mgbe anyị ga-elite unite a na-achalenji Ọhaneze ọkachasị Senator Azụta Mbata onye isi ndị Ọhaneze ọ wụ na ị gaghị arụ ọrụ ahụ kindly resign ka onye nwere mmasị ndị igbo lite anyị need as a matter of urgency onye ga-achịkọ anyị etiele m mkpu ka a chịkọ IPOB ihe a wụ otu jikọrọ ụmụ anyị niile ọnụ all over the world ka a chịkọ ya a sị na m na-akwado ha achọghị m ịma ee ndị yoruba achịkọ ndị OPC chịkọ ndị agbụrụ ha nke anyị agaghị apụ iche now dịka m ji kwuo na mbụ onye m jiri bịa okwu ya now somebody Okafọ nzụrụ Mandela's this our brother ihe ọ na-agabiga now this our brother nọ na Lagos ọ na-anụ mgbe a na-akụricha ihe ndị ọzọ ma mgbe a kụriri nke ndị eh, eh, nke ndị ndị aspanda onye a na-akụri nke nwanne ya zoo ọ gaghị ekwekwu okwu ị na-esevu your investment onye a kụriri nke nwanne ya agba nkịtị ọ sị a ga-aha nke ya anọna m na campaign in fact problem Enugu state government na ndị otu ya na-enye m na my estate ụfọdụ ndị sị m na you can't fight politicians m sị ha you can't fight politicians is once i rere your right as a human being as a citizen because ị chọghị ka e metụ your property aka you've willingly handed that property over to that person ka ọ wụ ya ga na-eme decision ọ ya dị anyị nwa bụ ndị Igbo ụnụ hụrụ this Mandela House a na-akụri onye Igbo nọ n'akụkụ ga-azụ ya nọ na by the side ya adịla m surprise na ndị gọvanọ anyị ma ndị politicians anyị top politicians ndị ahụ ha ga-agara onye okwu ihe ya na hazi ya is a matter of ị zụchakwa a ga-abịakwa naa gị asụ onye igbo ị wụ ka m play the voice note of arịrị nwanne anyị na-akwa and gwa ụnụ na ọ bụrụ na igbo nọkọ ọnụ the number of ndị igbo nọ na Lagos ọ wụ sị anyị ji otu obi na-eme enweghị onye igbo a ga na-akpa property ka ogoro onye igbo na-akwa trọk ndị awụsa asụ anyị nọ n'ebe ahụ ya masị ọha na-achọ wụrụ na ọ ha na-achị ha nọkọrọ ọnụ were otu olu na-ekwu ị kpa ofu onye awụsa na-akwa trọk aka gbuo ya a gbaa the whole Lagos ọkụ so ndị a dị aware of this adịghị emetụ ha aka ihe a na-eji emetụ anyị aka na ị metụ onye igbo aka onye igbo ga-anọ n'akụkụ ote nna nye ka e gbuo onye ọsịsọ ka o take over so unu gerecha arịrị nwanne anyị nwoke nke ha kpọcha because that video dị long unu gecha arịrị ya m pụtazie kwuo ihe anyị nwere ike ime na this our brother agaghị lose this property and m ga-agwa the best way wụ ya kpụrụ this government kpụga ya court um, ka anyị wenu nwayọọ na-egather evidence gosi na anyị kwesịrị ịpụ na this Nigeria and stop going to beg government ndị na-asị na anaghị akpụga government court a na-akpụga government court ka ụnụ gere arịrị nwanne anyị nwoke anụnwa na-akwa um, ihe ọ ga-emepesịkwa okay ka ụnụ gere arịrị ekwenụ ihe mere ihe a na achọrọ m ịkpọrọ ụnụ this our brother I don't know why it's not playing.

Now, this video dị long. This video dị long. So m ga na-akọtụ ya akọtụ. This video dị long. Ebe ọzọ m ga-ewepụta ugbu a na-awụ ebe Lagos State Government officials ga na-eloot

Because I was meant to believe that they were, they were people from Lagos State uh, um, um, um, physical, uh, Lagos State uh, Building Control Agency. The, the vehicle they came to that day. Now, this man ihe a mere, Mr. Okafor, onye nọ na Lagos mgbe a kụkpọrọ ASPAMDA. kedu ihe ọ pụtara kwuo ọ ga-ekwu because ọ na-esave this Mandilas house so many of our brothers ndị nọ n'Island feel na ha dị untouchable Chisco ha niile ihe mee ị sị ha pụta maka ihe Igbo ha na-ezo na a ga-atouch their business so which means i were onwe gị as a second class citizen nwụ na your property wụ mgbe ọ sọ government ya bịa were ya mgbe ọ sọ ya hapụ ya ọ wụ otu a ka e si eme ya abroad and this issue of a bịa alụcha agha sị Nigeria wụ one onye Igbo nọkọta ya pụta ya sị na Lagos wụ Yoruba land is wrong ihe wụ a Nigerian land ahụbeghị m ebe mmadụ na-esi from Texas gwa onye nọ na Chicago anyị nwa ji aka anyị na-eme onwe anyị ụrụ um, ana m acall out every Igbo businessman nọ na Lagos all the Igbo chairmen market ka e mechie ahịa on behalf of this man nga ị na-alụrụ onye a ka ị na-alụrụ onwe gị because this is planned a na-agụ anyị otu otu otu otu due to na anyị adịghị united okay i've had my own fair share of it anọ m na court na with government na Lagos a nwa anyị continue this individualistic otu a ka e ji wee gaa this man nwe Hallmark akwasa ya ịgba nkịtị ọnwụ na ndị ọnwụ mgbe ihe mere na na-eji na-emetụ ndị Awụsa aka even though na nga ha bi ka ha na-eme business na-anyụ nshị na-apịtọ ya they can't go there because ofu onye Awụsa i metara aka i metara ha ncha aka mana nke anyị iwu na onye Igbo ga-aga bụ ige ha uche gwa ha the value of that property ihe m na-agwa gị ihe a na-awụ take it to the bank onye Igbo ga-ego this Mandilas house ọ wụrụ na anyị mụta ijikọ aka ọnụ na-alụ ọgụ dịịrị ofu onye ya ka m ji na-ekwu unity igwe bụ ike onye aghala nwanne ya ị wụrụ an Igbo blogger I'm calling on you ndị IPOB press ụgbọ aka enyi duru ụlọ ọ ya kwanụ nnwere onwe ahụ ụnụ na-azọ ụdị ihe a mee ụnụ apụta call ndị a out call Lagos steeti gọọmenti out ọkwa ụnụ hụrụ agha a na-asa a n'ala enweghị agha karịrị ire ka ị hụrụ this tongue creating awareness of their evil igbo niile nọ na Lagos mechie ahịa in protest kwụrụ gaa na this building ndị a na-eme ihe a tụọ ego kpọọ the whole television stations nọ na Nigeria ebuo ya kpọọ CNN anyị na-achọ inwe nnwere onwe ugbu a ka anyị ga na-akọpụtara ndị a reason anyị ji eti inwe nnwere onwe anyị akọwabeghị the whole world reason anyị ji eti inwe nnwere onwe ọ ụmụ mmegbu a na ụmụ mmekpa ahụ a na fellow country men abịa sị anyị na anyị bịara abịa in a country anyị wụ citizen ana m akọlụ onye ọbụla bụ onye igbo lite oge ọbụla ụnụ hụrụ gọọmenti na-anapụ onye igbo ihe ya ọ pụtaba akwa ya onye ọbụla lite lụọ ọgụ ya ihe a awụghị gọọmenti a political bandit ma n'ala igbo anụ m ka Hope Ụzọdịmma kulitere ugbu a na-ana ndị ji ala as if as if ọ wụ onye Owere ọ wụ onye onye Ọlụ nwanne m nwoke kọọrọ m na ọ ga-aga n'owere ugbu a na-akpa oke oke ọnụ n'owere ala ndị mmadụ zụrụ before ya bịara gọọmenti ọ ga-abịa gbagbuwa ha ka a gba nkịtị ihe ndị a ji na-ara nshi ha na-ara wụ onye pụta tie onye pụta ị gafere ị gafere onye gafere n'ụzọ n'isi nshi ụzọ lọtawa obere ijiji ị gafere hụ trọbụl gafere ị lọta ị ga-emeetị that trọbụl and ọ wụọ your turn eji m ohere a na-akpọ igbo niile ka anyị lite in solidarity to Mr. Okafor the owner of Mandilas House Lagos steeti gọọmenti na-anapụ ya ka a gbakọọ agbakọ take ndị a to court drag ha make sure na agbawara ha aka nata ha prọpati onye anata ha prọpati onye ha lee anyị ha ga na nke ha ga-aga na nke onye ọzọ eche m na anyị nwetara e, e, ndị ọkaiwu ndị Igbo Lagos ebe ka ụnụ nọ ndị ọkaiwu ndị Igbo Anambra ndị ọkaiwu ndị Igbo all over Naijiria ụnụ a ga-ekwu na ụnụ kwuo emewe elekshọn a ga-enye ụnụ ego ọha na eze a ga-ekwu ha kwuo emewe elekshọn a ga-enye ha ego ndị gọvanọ a ga-ekwu enwere ike ọ wụ gọvanọ si n'azụ na-achọ ịzụrụ ihe a traders ka anyị lite nụ zọọ onwe anyị na onye ajụrụ anaghị ajụ onwe ya ka anyị lite nụ zọwa nụ onwe anyị ndị igbo onye ajụrụ anaghị ajụ onwe ya ndewonu